n'i ka seginne joona dɔrɔn sege sugu jalen eh, kɔkɛ a bɛna fɔ i nana joona bi sugu jara dɛ ne ko i y'a kan ka mun de tobi eh, so kɔnɔ yen nɔ n bɛ ka lafiri de tobi kɔkɛ ko lafiri ba awɔ
kelen lafiri ko kana lafiri tobi n fɛ yen nɔ o kɔ mhm. nin k'a fɔlɔ n'a laban in bolo kana lafiri tobi n fɛ yen nɔ bilen lafiri yɛrɛ min bɛ yen nɔ a ta y'a labɔ e kɔkɛ k'a ta ka bɔ e bɔtɔ ko sɔgɔmada na ko wari t'i kun kan ka lafiri tobi n'an y'o ta k'o bɔ an bɛna mun de dun ee ile m'a ɲa lɔn i k'a lɔn fɛn min duman n ɲɛ Murasi, ni ni ni minɛ e ye kɔkɛ ahan nin waa fila e ye nin bɔ min kɔkɛ Ee, ɛɛ Ami komi bɔle ye i ye min tobi sisan nɔ awɔ i ye tɛɛdɛ na tɛɛdɛ na dunnenba le tobi Awɔ. ka ban ka sogo waa kelen na san k'a k'a rɔ Mhm. kelen ka tuluju yɛlɛ a sanfɛ fo ni a duntɔ la fo tulu ye sɔrɔ nɔnkɔn rɔ awɔ i bar'a ye awɔ n y'a mɛn kɔkɛ ɔ ɔ nka nin waa fila in nin bɔra min kɔkɛ ɔ i k'a lɔn ɛɛ, ne bɔli min kɛra sɔgɔmada in na n ko n di wa yaala awɔ n taara y'a sɔrɔ eh, eh, pɔn sanfɛ polisiw ye kɔntɔrɔli gannen ba la yen nɔ mhm. o y'a sɔrɔ kamalen dɔ jɔlen kɛrɛfɛ a bara n lajɔ ko karitɔn eh, kelen y'a bolo ko n'o wara tɛmɛ pɔn sanfɛ nka kan don ko n ye karitɔn in bila fo n sigiyɔrɔ la n ye sigila yɔrɔ min na o duumala la ko n ye karitɔn in ladon yen nɔ n bara karitɔn in ladon yen nɔ ka tɛmɛ polisiw la ka pɔn tigɛ mhm. aa ba ee ba kamalen bara waa bi duuru le bɔ ten k'a di n ma waa bi duuru tɔn ee kɔkɛ mhm. karitɔn fitinin natɛmɛni na dɔrɔn waa bi duuru
e mun na ayi ne tɛ se ka tobili kɛ nin wari sugu la k'a di n denw ma ne t'a fɛ he Ami ɛsi fa t'ile rɔ kɔkɛ dɛ fa tɛ ne la e ye nin wa e ye karitɔn min nadon e b'a dɔn min bɛ karitɔn in kɔnɔ a kɔkɛ ne ka mako fosi tɛ k'a dɔn min ye karitɔn kɔnɔna la ɔ i dun mako ka k'o la dɛ e b'a dɔn n'a sɔrɔ dɔrɔgu de tun bɛ karitɔn in kɔnɔ ou bien e b'a dɔn n'a sɔrɔ marifa de tun bɛ karitɔn in kɔnɔ an kɔkɛ n'i y'a sɔrɔ dɔrɔgu tun bɛ eh, karitɔn in kɔnɔ an an denw de b'o dɔrɔgu an denw de b'o dɔrɔgu ta n'i y'a sɔrɔ marifa b'a kɔnɔ an denw de b'o o kɔse ka sɛgɛ kɛnɛ ma e bɛ se cogo di ni eh, karitɔn fitinin k'o ladon waa bi duuru kama dɔrɔn k'i ka vie dɔrɔn eh, bila en danger waa bi duuru dɔrɔn kama cɛ ayi kɔkɛ nin ma diya ne ye dɛ i bɛ min kɛ sisan sisan sisan i ye polisiw wele sinɔn kɔkɛ ne tɛ tobili kɛ yan bi
awa ale l'o di n dɔ i la kuma faamuya mɛ ile ka ni ɲɛ kun b'o ko suni ninnu na sa olu duman tɛ ne ye i k'a lɔn tubabuw y'a fɔla le ko mon chéri nka an bamananw y'a fɔla le ko najɔnɔ tɛ i le bara nin ladilikan min di ne ma sisan nɔ a duman yɛrɛ n ye muso sɔrɔ muso min ye n bila sira duman kan i la kuma nin kelen tɔ hali mali o kɛ video denmuso mimi a ye bɔr'o faga manamanako la ten tɔ le ten tɔ ka mɔrifa ci a la bali saba ile ni ala cɛ a ye bara o min kɛ manamana kɔrɔ ka eh, sunkuru bonya nin na ala ma san tan ni seegin eh, ɲuman sɔrɔ mhm. nka n y'i ka kuma faamuya i bara min fɔ n b'i fɛɛrɛ kɛ joona sisan ka wa polisiso la ka t'a tigi eh, ɲɛfɔ yen nɔ mhm. a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ma n b'a bɛɛ ɲɛfɔ polisiw na sisan yɛrɛ y'a bɛɛ faamuya ka ɲɛ mhm. barisa n y'a mɛn ko yanni ala y'an lakana mm. an dama de ye ɲɔgɔn lakana la fɔlɔ zon bara kɛ mɔgɔ min fɛ yen nɔ n'i k'a fɔ polisiw na a zon ye ne bara polisiw ka o zon minɛ e mɔgɔ min bara binkannikɛla ye ɲɛna sanni y'i sigi k'a fɔ gɛrɛn na n ka bin binkannikɛla dɔ ye tantɔ n'i k'a fɔ polisiw ɲɛna joona ayi aw bɛ dabila ɔ a bara min kɛ mɔgɔ min ye n'a mɔgɔ min y'a ka n'a ye eh, mɔrɔfa feere la ubiyɛn n'a ye fɛn wɛrɛ la fɛn min cɛmɛ nɔ an na hadamadenya ma Mhm. n'i k'o fɔ an lakanabaaw ɲɛna Awɔ. olu ka boli ka wa eh, fɛɛrɛ kɛ o la a fɔ an tɛna lakana ee an bɛ lakana ɔ Ah. eh, nin ko in kɔni ye cogo min na Awɔ. i bara hakili ɲuman di n ma ala ye hakili ɲuman d'i ma Amina. i le muso su duman ɲɛ fiyewu awɔ n boli tɔ ka taa ka ɔɔ i ɲɛfɔ boli sisan. kɔkɛ ne bɛ taa lafiliku in labɛn e k'i boli ka t'o awɔ la awɔ n natɔ awɔ